lembalo likuonetsera kuti njira ya chiom- ya chiombolezo cha munthu inakhalapo pachiyambi ndiye akuonetsera kunena kuti iwo amene avomereze njira yochokera pachiyambiyo amenewo analembesa kuyambira kalekale Mhm. koma amene akane njira yachiyambiyo akakuti sanalembese kuyambira kalekale so zomvera zawo zikhala za satana ndiye kulembesa mu buku la mwana wa nkhosa ndi kusatira dzina la yesu kuyambira siku limene iweyo wakhulupirira osachoka kuphunzirako msi yesu mbuku Mhm. ndikhoza kuyankha choncho mwachidule eudachovu afotokoza kunena kuti si onse akunena ambuye ambuye amene adzalowa ufumu wakumwamba koma okhawo ochita chifuniro cha mulungu wakumwamba mlaliki ibra akutsimikizira ganizo lonena kuti anthu amene akumvera zimene mulungu wakumwamba akunena kumutsata yesu khristu pena paliponse kuchita chifuniro chake akulembetsa maina awo m'buku la mwana wa nkhosa sister gertrude Ah, ongonjezera mfundo zimene za ibu komanso evayovu anena Ah, kupatula mateyu 7 verse 21 iyo palinso mawu pa mateyu 24 verse 13 amene akunena kuti amene apirire kufikira chimaliziro yemweyo azapulumuka komanso pa chivumbulutso uh, 14 verse 12 uh, kukambanso za chipiriro cha woyera mtima amene malamulo ake ndingowerenga kapena werengani Ah, chivumbulutso 14 verse 12 akunena kuti pano pali chipiriro cha oyera mtima cha iwo akusunga malamulo a mulungu ndi chikhulupiriro cha yesu kutanthauza kunena kuti Mwina tikapitirira ndi vesi 13 iyo akutiululira kuti ndi amene akapumule mu ulemerero wake wa Mulungu, kutanthauza kunena kuti amene akusunga Malamulo Khumi, amene apirire chisautso. Komanso nkhani imene ili pa Chivumbulutso 14 ndi ya uthenga wa angelo atatu, 9 ukafika ah, pena akutiuza ndi kutichenjeza za kusalandira salandira nawo lemba la chirombo kapena kulambira fano la kapena kulambira chirombocho kutanthauza kunena kuti amene ali m'buku amene akhale apezeke mu buku la moyoli ndi amene asunge malamulo khumi amene salandira nawo lemba amene salambira fano Amene salambira chirombo sapanga nawo ulamuliro wa Satana kudziko kuno, umeneno akhazikitsa fanolo kukhala chirombocho, kukhala fano lake la chirombo ndi lemba limenelo foundation yake ndija takhala tikuinena kuti ma Bill Gates ma Bill Gates zimeneno tikuziyankhula pano zomwe brother amene asunge malamulo khumi aja a Yehova ndi kupirira zisautso zimene zibweremo zikulu zimene Yesu Khristu anazinenera pa Mateyu 24 kuyambira verse 15 kumapita m'munsi ndi omwewonso amene apirire chipiriro cha kusatha kugula ndi kugulitsa kufuna kupanga zake za Mulungu osati kulolera kulambira ah, satana kapena ufumu wake kapena ufumu ino ukhazikitsidwe kapena kuphwanya malamulo a mulungu chifukwa tamvera malamulo a dziko lapansi tithere pamene popena tathokoza nonse mfundo yanu ikufanana kuganizo lonena kuti amene akulembetsa dzina lawo m'buku la mwana wankhosa ndi amene akuchita chifuniro cha mulungu wakumwamba tingokumbutsana kunena kuti pakuti mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wobadwa yekha kuti yense okhulupirira iyeyo asatayike koma akhale na moyo wosatha ndi tsiku lina petro akulalikira ku machitidwe chapter 2 kuyambira verse number 37 anthu atamva uthenga adamufunsa tidzachita chiyani amuna inu abale ndi petro anayankha kuwauza kuti lapani batizidwani mu dzina la yesu khristu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera mmene amayenda filipo kumalalikira ku chapter 8 machitidwe anakumana ndi mdindo wa ku ethiopia ndipo mdindo ataona madzi ndi adafunsa kunena kuti taona madzi awo chindiletsa nchiyani ine kuti ndibatizidwe ndi mu baibulo la chichewa adachotsamo vesi namba 37 alipo ali ndi baibulo la chingerezi apa

is the Son of God. elda jovu vesi ili m'baibulo la chichewa analichotsamo mungalifotokoze motani mchichewa elda jovu Ah, okay
mu- mu njira ina Mm. tikhoza kunena kuti mmene akunena kuti ngati ukhulupirira ndi mtima wako wonse Mhm. eti mm. ngati ukhulupirira ndi mtima wako wonse the word kukhulupirirayo ndiye kuti ndikulembetsa tsopano dzina lako muchani m'buku la mwana wankhosa mbuku la moyo la mwana wankhosa Mhm. chifukwa choti chimene wakhulupirira ndi chimene chinatumidwa ku dziko lapansi kuti yense okhulupirira chimenecho asatayike koma akhale nawo chani moyo moyo wosatha wosatha nawo moyo wosatha ndi uti moyo wosatha ndiye yesuyo yesuyo ndi amene tsopano ali ndi chani ali ndi buku limene akulembamo mayina Mhm. mm.
ndimafuna tingotsimikizirana ganizo lonena kuti kulembetsa dzina mwana uh, kulembetsa dzina m'buku la mwana wa nkhosa ndiye kuti munthu kuvomereza machimo ako kulapa kubatizidwa ubatizo wa m'madzi kuchokano pamenepo uyambeno kuyenda naye yesu kusunga malamulo ake muja takambirano zonse zimene tafotokoza zija ndi Yeah. dziko limene tikukhalali kuli magulu ambiri a chikhristu amene amanena kuti ife timamutsatata yesu Mm. ndikubweretsa nkhani kumeneku chifukwa ndikumene anthu akumafunsa kwambiri nkhani imene tikukambiranayi Mm. kuti ife timapemphera ndife ma born again tinalembetsa dzina lathu m'buku la mwana wa nkhosa ndiye tikaphatikiza zitsanzo zimafotokozazi anthu kuchita chifuniro cha mulungu wakumwamba kusunga malamulo ake kuyeretsedwa monga mmene alili anthu ati 44000 tikambirane ndi omvera pano kunena kuti kulembetsa dzina m'buku la mwana wankhosa sikukuthera pokhapo pongovomera kuti yesu ndi ambuye ndi mpulumutsi kubatizidwa ndi kukhala pansi sizikuthera pomwepo amene wamvomereza yesu kukhala ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wake akuyenera kumachita chifuniro cha mulungu wakumwamba tsiku ndi tsiku kuyenda naye ndiye mu chifuniro cha mulungucho ndimene muli malamulo khumi a mulungu aja monga mmene tafotokozera Mm. ndi dziko lapansili lalowa mu new world order ndiye lili ndi malamulo ake amene akufuna kuti anthu awatsatire malamulowa amvere mulungu akutiitananso kumvera malamulo ake tsiku ndi tsiku ndiye monga timadziwa bwino lomwe kuti satana ndi mdani wa mulungu chimene satana amachita amachita chimene adachiona ku ufumu wa mulungu wakumwamba nkumayerekezera ndi ngati yesu khristu ali ndi bukhu lake akulemba mayina n'zachidziwikireni mwana wa chionongeko alinso ndi bukhu lake ndipo akulemba mayina mu nthawi ya covid-19 aliyense amene adalandira katemera adalembetsa dzina lake m'buku la mwana wa chionongeko pamamveka powawa apapa koma ndi mmene palili chifukwa mayina aja amalembedwa mukaundula wawo monga mmene akufunira ndi pali stepe namba 2 imene dziko liyendemo ndime tikulowa zinthu za digital iyi kutambasulatu konseko omvera tikufuna pamveke bwino pajapa ponena kuti pamene anthu akumafunsa kwambiri chifukwa mpamene pamangirire chinthu chonse kuti kodi kupangezi ndi tchimo kapena si tchimo chifukwa chimene munthu angapewe kuchita ndi tchimo kuti ndisachite tchimo ndikapanga tchimo sindikapulumuka nchimene munthu angapewe nde za digitozi ndi kulembetsa dzina mu buku la mwana wa chionongeko ndimafuna ndingokufunsani anzanga kuti mukudziwa zotani za mmene pakadali pano za digital zafikira ku china mukudziwapo zotani angafotokoze ndani amene ali ndi chidziwitso aha
ndinangoonera kuti ine mzungu wina wake amajambula amene akumagulira zinthu ku china Mhm. uh, anapita mu tikati magemu akumeneko aku china Mm. kulowa kadi samagwiritsa ntchito kashi samagwiritsa ntchito koma amayuza microchip Mm. microchip yo ndimene amagwiritsa ntchito pofuna kulumikizana ngati kugula katundu nthawi imeneyo imene ndimaonera Mhm. komanso ku china watchula ka video kamene kakumatchula kuti ma surveillance system panopa nde apambana dziko lonse lapansi Mm. akumakwanisa kumpanga munthu trace kwina kuti konse kumene akuyenda Mhm. komanso ku china abweretsa ndondomeko yonjezera ai kumuyika kuti akhale agi Mm.

Mm. mmene ankapanga lonchi ah, fetereza wa otsika mtengo Mm. lonchi yoyamba inakapangidwira ku kasungu Mhm. asanachoke um, boma lapitali Mm. nthawi imene anapita ndi matumba 5000 kukapanga launch ndimamvetsera mtolankhani amene amafotokoza zimene zidachitika kumenekoko Mm. amanena kuti mmene akhazikitsa ah, ndondomeko iyi ndiyoti munthu saloledwa kugula ndi kashi Mhm. aliyense azigula through banki kapena kugwiritsa ntchito phone Mhm. now ukagula a- atha kupanga follow up mmene munthuwe ukuyendera ndi mmene ukagwiritsire ntchito fetelezayo Mhm. ukakhala kuti wagulitsa aziwe kuti wagulitsa Mm. chifukwa system imene anayika anayika system yoti even munda umene ukukathirawo chifukwa choti uli registered mu system auziona kuti munda amene akukathirawo ndi waukulu motere ndipo uli malo akuti akuti Mhm. nde zinandipatsa chidwi kuti ndifufuzenso nkhani ija koma pa radio sinanenedwenso kachani kachiwiri Mhm. koma mtola nkhani anapanga ripoti moteromo ine nkumanena kuti "Ah, kuteroko minda yathuyi ndiyoti adziona fetereza tikagula akaona kuti ya wathira pakuti pakuti munda wake ndiwaukulu motero uli mbali yakuti yakuti a munthu kuti ndizoonadi fetereza wagulayo watani Wathira. wathira mmunda kapena iyayi wagulitsa Eh, ndi chinandipatsa chidwi kwambiri kuti a zafikanso kuno sistimu iyi
okay ndikudziwa sister gertrude tabwera eya pazimene mwafotokozazo uh, mwina ndikamaponya mm, programu iyi ku group ndiponya ndika video kena kunoko ku malawi kunabwera um, ma electric cooker yeah Mm. amachita kuperekedwa kwa anthu osankhika munthu atati aode kuodera ku lilongwe ndikumpatsa iye ndikuinyamula kupita nayo ku blantyre sakagwiritsa ntchito ku blantyre imuuza kuti kuka mwagulayi ndiyofunika muzigwiritsa ntchito ku lilongwe

chifukwa nkhani ya akatemera ija anthu amaona ngati idatha koma siinathe Mm. chabwino elda shopu apereka chitsanzo chimenechi sister getrude timakamba za ku china mmene kwafikira pakadali pano kapena dziko lina lilonse lotukuka kwambiri limene mukulidziwa kaya ndi south africa mukuona zikumachitika motani
Ah, nagwira china kwambiri kaya ndi ku south africa kapena dziko lina nde
paliponse mungasankhepo
um, china panopa tikhoza kumanena kuti ikuthamangira kukhala number one nkhani ya digital system mm. ikakhala nkhani ya zachuma ali patsogolo ikakhala nkhani ya magulidwe pa online ili patsogolo China ili patsogolo nkhani za mabanking za yes za yeah banking system panopa ali patsogolo za digital komanso kandi za traffic china chilichonse ofufupi china chilichonse chili digitalized Kutero panopa zija zomati ndipatseni number yanu ndikumapanga dailo kulemba number imodzi imodzi ku China zimenezo kulibe mumangopangana scan phone mukatero mwapatsana ma contact kusonyeza kunena kuti ali patsogolo ndithu muzochitika zambiri komabe mwina tisazembe nkhani ya ku Europe ku europe eh, nkhani ya digital id momveka bwino yachitidwa introduce ndipo ikuoneka yakhazikika paja ku european union muli maiko ochuluka mkati mwakemo amene nthawi zambiri kuti afike poti amvana panga chimodzi zimatenga nthawi Koma choyambirira chimene anamvanapo ndi kugwirizana kunali kukhala ndi ndalama imodzi yotchedwa euro. Ngakhale dziko lina linakanabe, koma ali ndi ndalama imodzi yotchedwa euro. Komanso pali nkhani ina imeneno yabwera ndi kuwayanjanitsa anthuwa ndi kumvana mwachangu mopanda kutsutsana ndipo palibe anaimika zanja kutsutsa, inali nkhani ya digital ID. Mm. Kusonyeza kunena kuti kumene tikuloweraku, zina zimene zinali zovuta kuvomeredwa pakati pa mayiko zizikhala kuti zikuvomeredwa mwachangu chifukwa nkhaniyi ili pachangu ndipo ndi yothamanga. Mhm. thamanga kwambiri mujati ena amene anaziyamba izi kale ali patsogolo mwina mongodutsira sindikudziwa ngati tikuyenera kuyankha pano koma ena anaziyamba kale zinthuzi ndipo ali pa- am- patali nazo okay koma musanapite malawi tinatsalira pambuyo musanapite kumeneko sister Mm. M- muyiwala ngati
ayi sindiyiwala aha ndikamamaliza kufotokozezi ndibwera kwa inuyo kuti mupitirize apopo ndimafuna ndinene kuti Amen. zimene mwafotokoza apazi ku uk chimene achita chifukwa ku uk anthu ana- anambapanga zipolowe kukana nkhani ya digital id anthu wamba ndiye chimene achita pofuna kuwakakamiza anthuwa atsegula zipata ndi anthu a m'mayiko ambiri akulowa makamaka achisilamu akulowa mu uk imo ndipo united kingdom ndi dziko limene lakhala mu chikhristu zaka zambiri nzika za uk zayamba kukwiya chifukwa prime minister wawo keir starmer sakuletsa zoti asilamu asalowe mu dzikomo iye watsegula zitseko nde kuli mpungwepungwe osati wamasewera pamenepapa mpamene akuyamba tsono kukhotetsera zinthu kunena kuti okay kuti tidziwe kuti anthu amu uk muno ndi awa awa ngongobwera muja mudakambira sister za malawi ndi mozambiki kumayambiriro awanso afuna apange chimodzimodzi nde awapanga force kuti akhale ndi ma digital ids kuti adzinena kuti anzathu amene akungolowawa ndi ma terrorist akubweretsa chipolowe nde tipange izi kuti anthu azitsata bwino step imene akutenga ndi imene iyi ndi step imene adolf hitler adaiyenderanso mu nthawi ya nkhondo komanso mussolini komanso ku china kumene tinanena kuja kuli nkhani ya credit system kukhala ngati munthu kumampatsa mapointsi kapena kumuyika pa ngongole mwadaladala mapointsi ake akumamwerengera munthu ma activities amene akumaonetsa mwina zimene amalemba pa social media malo amene amakapezeka nde akakhala kuti akupanga mchitidwe oneka kuti akuononga chilengedwe akumamuchotsera mapointsi aja ngati anali pa 100 akumamuchotsera akumamunyotsolera lero anayendetsa galimoto yautsi kwambiri amuchotsera mapointsi uyu akuoneka kuti wayenda kwambiri ma province angapo wayendetsa kwambiri amuchotsera mapointsi zikumafika poti munthu uja akufika ngati ku zero choncho akamafika below half akumayamba kumuletsa kuti chakuti simupanga chakuti simupanga chifukwa mukuoneka ngati inu nzika yosakhulupirika ku china zafika pamenepopo nde mmene tikuona zonsezi zikuyenda zikumapita m'mayiko pali mayiko ena adawakhazika ngati koyesererako zinthu nde ena a ku south africa anatumiza funso amafunsa kunena kuti izizi zolembetsa masimu kadi ndi zinzakezi za digitals kunoku ku south africa zidayamba kalekale kwambiri ndipo anthu kashi sitikumayigwira ife sitikumaona vuto kodi pali vuto lina lililonse pamenepapa pomvera funsoli sister gertrude ayambapo kuliyankha koma dziwani kunena kuti funso lalikulu limene tili nalo ndilonena kuti kodi ndi tchimo kupanga zinthu izi kunoja sitinathane napo koma tikuwunikira zochitikazi kuti mmene zikuyendera pamene zikumtengera munthu kukafika pamene popo chikuchitika ndi chiyani kodi zikumulekanitsa munthu ndi mulungu kapena ayi kodi zikumkankhira munthu kolembetsa dzina lake mu buku la new world order kusiya buku la mwana wa nkhosa nchimene tikuyang'ana kwambiri imene tikukambiranamo sister gertrude funso ndi limeneli lochoka ku south africa
Um, mwina munkhanga mongopitiriza mumukaja mwina takanapita kumene kufosolisa nabwere komabe zachitika bwino kuti munalowererapo inangokhanga tekisitu Aaa ndimafuna kunena kuti maiko ngati a south africa anayambadi kalekale ndipo izi zakhala zikukhala so advanced advanced advanced advanced mapugredi mapugredi mapugredi nkhani yake ndiyonena kuti afike munthu pothodwa paja timanena kuchipatala afike kunena kuti nanga ndingakhalenso wopanda izi ndikukuuzani brother amakuuza kuti ukagwiritsa ntchito khadi mushopu muno kwa miyezi itatu uzagula zinthu motsika mtengo amakupasapo kadipo ndiwo umathamangira ndigwiritse ntchito khadi ndigwiritse ntchito khadi ndigwiritse ntchito khadi kuti ndikapeze icho pakutha pa miyezi itatu ukatero munthu akhazikika muchiti muchimenecho mu chimenechi kuteko kunonso ndi zimene zayambika kuti mukagwiritsa ntchito za- mukagwiritsa ntchito um, mayunitsi okwana mwakuti kugwiritsa ntchito kugula airtel money eh, ndiye kuti mupeza bonasi mwakuti mmafoni umunso tikumalandira zinthu mukatere magwiritsidwe ntchito a mayunitsi anu mulandiranso mwakuti

collateral chogwirizira chikole chikole kuti tikasiyeko chikole za chikole zonse lero sizikonzeka koma kuti yapompopompo kuteko zimenezi mawa ndi mkuja tizinena kuti banki koma izi eya ndipiteko nde akakuuza kuti siyani zala siyani nkhope siyani icho ndimafuna kungonena kuti nkhani yosiya zala ndi nkhope ukatero munthu walowamo mu digital id mwachimvekere Mhm. nde uku zinayamba kalekale koma chifukwa chonoti mwina maiko ngati malawi anakhalira pambuyo panopa sisitimu singagwire dziko lonse lapansi ngati chimodzi chifukwa chonena kuti maiko ena sanafika ngati africa ndi chifukwa chake padzana tinaumirizika kukhala ndi ma national id chifukwa chonoti dziko lonse lili nawo ndi chifukwa chake lero tikudziwa zoti tikapangisa zolejisita ma sim kadi chifukwa chiyankhulo cha id bank account ndi passport zikuyenera kugwirizana ndi chimene chili kutuka chimene chili kufoni maina akusiyana komano tikamapita kokapangisa register ku akufunako zala zathu akufuna copy tikatero talowa mu di- mu digital system Mm. anthu mwakamaka mu digital identification Mhm. ndimafuna kutsindika kunena kuti ku south africa kuja nde zinayamba kale koma sizinafike pogwirana pakhosi tikungozizolowera kuti apatsa mwayi oti tizizolowere

za digital zomwezi nde ndiwapatsa funso kuti are you sure mayunitsi okala anatheratu mwalimva funsoli Eh, sakumvetsetsa edashovu mwalimva funsoli Eh, abusa anafunsa kuti are you sure mayunitsi okala anatheratu kusonyeza kuti chaka chathachi iwowo sakumagula ma units okalawa koma moyo wawo wafika pozolowera ayiwala kuti kunali ma units okala ndipo panopo life ndi imeneyi yomangogula ma units a digital iyi sakuona vuto lina lilonse mukhoza kuona kuti kumeneku ndi kudya kwa chikumbumtima cha munthu Mm, choncho ndikuti mmene tayamba kukhazikika mu zimenezizi basi kusinthika kwa khalidwe la munthu chifukwa anthu amene alembetse dzina la m'buku la mwana wa nkhosa ndi amene khalidwe lawo likusinthika kufanana ndi la khristu yesu koma brother mukamati buku la mwana wa nkhosa mtikonga ukumagunda ukapa seven pa

Mhm. kuti no akutizoloweretsa anthu monga mmene azolowerera anzathu aku south africa Mm. koma malawi ali kutali ndi zimenezizi Mm. ndi mmene zikubwera kwathu kuno anthu akumanena kuti "Ah, vuto palibe tu kunoko zinachitika kale Mm. inuyo mmene mukuzionera kuyenda kwa zinthuzi ndi mmene munthu alili